di mettere realmente a frutto e rendere redditivo il tesoro che giace ai nostri piedi. Traballu de messaju. Pesat su chitzi ogna mengianu, acciungit bois a su carretoni, preparat a sa bèrtula, ainas e marroni e ci bessit cun is funis in manu. Su messaju a su satu depit andai. Po traballai cun basca e friscura sa terra cun is giuus de agricoltura e a tradu merì torrat a furriai. Vida de sacrifìtziu e trumentu onnia dì, mesi e a tot'annu, in saludi a bortas in malannu, cun pobidda e fillus nisciunu lamentu. Àxina, mèndula, fa, trigu e olia po tirai innantis a malapena totu sa bella famìllia in armonia. Mancai in poboresa e in pena, in domu non mancat s'alligria, unu sanu esèmpiu de vida serena. Beh, su traballu de messaju, impari a su traballu de pastori, fortzis est su traballu prus antigu de sa terra nosta. E babbu tuu puru fadiat su messaju, it'arregodu tenis de nonnu? Babbu miu fiat unu messàju poita ca insandos fiat, comente a nai, su traballu prus importanti impari a is pastoris po podi tirai innantis in casi totu is biddas de sa Sardigna. Babbu miu fiat unu messàju e essi su messàju insandos oliat nai tenni vàrius appetzamentus de terrenus, unu mancai a tesu de s'atru, poita e issu su trumentu fiat cussu, a si ndi pesai chitzi. Issu beh ci bessiat cun su carretoni e cun su cuaddu, po andai, mancai, a sa bìngia, o andai a is ollias, o andai anca funt is mèndulas, o anca fiat s'ortu, o anca aràt sa faa, o anca aràt su trigu. E quindi pesat chizi po podi tenni su cuaddu prontu, atacai su carretoni e ci bessiat, traballaiat totu dì e infati s'ingolliat cosa de papai de domu, poita ca no certu no teniat tempus de torrai a domu a prandi, e quindi furriàt diretamenti a merì a tradu, Su tanti de podi sistemai torra sa bestia su cuaddu cun su carretoni, a si donai una bella sciacuada e a ci passai u'ora in allegria in famiglia cun fillus e pobidda, dopu ua dì bella impegnada de traballu. E custu est s'arregodu de babbu miu, una vida de sacrificiu, de traballu in su sartu po podi tirai innantis sempri cun orgolliu totu sa famiglia. E incapas po issu fiat su momentu prus bellu de sa giornada, candu fistis totu impari. Beh, certu, est su prexu de unu babbu, a biri sa famìllia chi crèscit e una pobidda chi allevat sa famìllia cun su traballu suu e fiat unu motivu de orgòlliu poita ca una vida de sacrificiu, poita no est chi si podiant permiti tanti cosas, bastat a pentzai ca babbu miu est unu de cussus chi at sartau su mari de sa Sardìnnia feti po andai in guerra candu fiat andau a Gorìtzia e a Trieste, poita oviamenti non nci fiant possibilidadis, comente nai, de dinai po si podi permiti, cumenti fadeus immoi, una cida de ferias a mari o in montagna. Quindi su traballu e su sacrificiu chi fadiant totu is babbus de cussu perìodu ca, Ant feti traballau cun s'unicu scopu de nci arrennesci a si fai una domu, ma po allevai sa famiglia e tirai innantis siat sa domu che fillus e pobidda insoma. E quindi sa soddisfatzioni prus manna po s'omini chi traballat fiat custu, a nci arrennesci a portai innantis custa missioni, poita de missioni si tratat cun tanti sacrifitziu.

Traballu bonu non ci bolit pressi. E custu ddu scideus beni, poita sa pressi fait dannus. E ma infati su messaju candu andada a traballai, e su messaju de imoi est sa propriu cosa, mancai in modu diversu rispettu a prima, non ci 'oliat pressi, poita siat chi unu fessit arendi unu terrenu, siat chi fessit binnennendi in bingia, siat chi fessit tirendi fà o messendi trigu, sa pressi est sempri stetia sa cosa chi at fatu fai mali su traballu. E quindi. Me is ominis de un'orta, a incarrerai appuntu de babbu miu, predicat sempri de no tenni pressi fendi su trabballu, propriu po fai una cosa fatta beni, cun arrexonendi, chentze pressi, cun calma, e su trabballu no ti torrat a passai in manus u'antra 'orta. E custu ballit sempri fintzas po is traballus de oi chi funt meda diversus de is traballus de prima cancun'orta. E u'antru diciu asuba 'e sa genti chi trabballat ddu teneus. Dicius po sa genti chi traballat, ci nd'at bella pariga poita ca sa vida nosta est fata, po casi totus, de traballu. E unu diciu chi ddi podit cratzai est, Traballa cumenti unu mullenti e papa cumenti unu cavalieri. E beh, tocat a si dda bogai calincuna soddisfatzioni a pustis una dì de traballu. Beh, nosu naraus, Traballa cumenti unu mullenti poita ca, associau a sa bestia, a traballai meda, 'olit nai, a fai sacrificiu, a no castiai orariu, a incrubai sa schina de a mangianu a merì, quindi a traballai meda, però sa soddisfatzioni dopu de essi traballau meda totu dì est de papai cumenti unu cavalieri, e cioè a papai beni, setziu sa mesa, cun tranquillidadi, cun sa famiglia, quindi cumenti podit essi su cavalieri. E si ddu meritant puru is chi traballant cumenti mullentis scedaus. Narami u'antru diciu asuba 'e su traballu. Unu diciu chi mi praxit meda asuba 'e su traballu, chi apretziu de sempri, de candu fia piticu deu puru, ma dd'apu intènniu de atra genti prus manna meda de mei, est, su chi podis fai oi, no ddu lessist a crassi. Custa est una cosa intelligenti meda, spiegasiddu. Ma, at essi ca, custu est unu diciu chi andat beni po sa genti chi 'ollit potai innantis unu certu tipu 'e traballu, ma ddu depit potai in conca, ddu depit pentzai e ddu depit fai. E cioè, ita 'ollu nai? 'ollu nai ca chi tenes una cosa 'e fai, no abarrist droga droga, faiddu oi, poita sa cosa fata est prus forti 'e su ferru, quindi sa cosa chi depis fai, prima dda fais e prus ti dd'agatas innantis, quindi chi dda fais oi no ddu depis lassai a crasi, poita a s'incrasi poi sucedit s'imprevistu, poi sucedit una maladia, poi sucedit u' strubu de in familia, poi sucedit tanti atras cosas e quindi su chi no as fatu ti ddu torras a portai innantis chissà po cantu tempus. Eccu poita custu proverbiu mi praxit meda, Su chi podis fai oi, no ddu lessis a crasi, faiddu subitu, poita sa cosa fata, cumenti fia nendi prima, est prus forti de su ferru. E custu ddu podeus considerai cumenti unu contzillu po totus. E oi chi traballaus de domu, est meda importanti de essi beni organizaus e de no lassai a crasi su chi podeus fai oi. Nosu oi t'eus ascutau e seus beni cuntentus e duncas si donaus apuntamentu a sa prossima poesia. Gratzias meda a totus, m'at fatu meda prexeri oi puru de s'essi intratenniu pariga minutus. A si torrai intendi a lestru cun saludi. Deu bollat.